ụmụaka ruonụ m nso ee anyị elugo nso maazị e nwere akụkọ m ga-akọrọ unu kọrọ anyị ka obi dị anyị mma ma ọ dị mma ma ọ dị njọ anyị achọghị mkpọtụ n'ebe a fochakpi wọọ nkịta nyara akpa nsị agwụ n'ọhịa ọhịa ogwu mara ọkụkọ anaghị epio ya epio ọ dị mma agaghị ugboro abụọ eruru otu ụbọchị otu ụbọchị eruo ụganị dalụ n'obodo ụmụ anụmanụ ụmụ nnụnụ niile nọ n'agụụ nke a wee megide e zite ozi Chukwu na-akpọ ụmụ nnụnụ niile oku ka ha zukọọ n'igwe ka ha na ya kpaa a malụ ihe a ga-eme mbụ na wee sụọ mbụ na nri ozi a wee wetara ụmụ nnụnụ niile aṅụrị a na-enwe aṅụrị a na-akwado ọfụma onye ọbụla na-etichasị nku ya onye ọbụla na-asachasị ahụ ka e wee maa mma ụbọchị a ga-eje nzukọ a n'eluigwe ka a na-ekwu nke a mbe nwa anịga wee nụ kepukepu na Chukwu na-akpọkwanụ ụmụ nnụnụ niile oku o wee tụlee uche agwa ya na ihe ọma ya-apụtakwanụ n'ije a n'okwe ya agbakwanụ n'ije a na ọ bụhọkwanụ na nkịtị mbe wee wetuo onwe ya anị wee jee yọwa ụmụ nnụnụ n'ofu n'ofu wee jebe ije abalị na be ụmụ nnụnụ niile wee na-ayọ ha sị unu ahapụkwana m Tinyenụ m n'ije a, ka m soro ụnụ ka m mee ụnụ mmadụ abụọ. Ka ọ ga-abụ anyị ruo ebe ahụ, a na-atụ alo, ọ na-aga ọfụma. Ụnụ na-atụta nke ụnụ ji bụrụ nnụnụ, ana m atụta nke m ji bụrụ anụ ụkwụ anọ. Alo a na-atụ ewee bụrụ soro gede ọma mgbampe. ka a na-eje na be ụmụ nnụnụ niile n'ofu n'ofu tupu ụbọchị ahụ ruo onye ọbụla wee tụlee okwu ya ha wee fụtatụ na ọ dịkwa ka ọ dị mma ha wee kpọọ ya ha wee sị ya nsogbu adịghị ma ọ bụ na ị ga-eso anyị manụ kedụkwanụ ka ị ga-esi wee jee ị da efenụ efe mbe wee sị ha hapụnụ okwu ahụ ama m na m ada efe efe mana ọ maka na m enweghị nku ihe merenụ bụ onye ọbụla n'ime unu n'ofu n'ofu nyenụ m ofu nku ofu nku ọ bụrụ na m tinyecha ya n'ahụ m ọ ga-enyere m aka ife efe ewe m ma eji ya wee fee wee soro unu wee jee nzukọ a a wee sị ọ kwa eziokwu nsogbu adịghị ha niile wee tụkọtalụ mbe ofu nku ofu nku ofu nku mbe wee tinyecha ya n'azụ ya o wee dị ya mma o wee nwale nwale nwale o wee fenie nke a tọọ ya ụtọ nke ukwuu mbe nwa anịga onye omekome ọ ga-emerịrị ihe ahụ o ji wee bụrụ mbe o wee kpọkọnatakwa ụmụ nnụnụ ụbọchị a na-eje ije a wee sị ha ugbu a ka anyị na-eje ije a ọ ga-adị mma ka onye ọbụla n'ime anyị zagharịa afa ọ ya-adị mma e luo n'igwe mgbe a ya na-akpọpụta onye ọbụla n'ofu n'ofu a sị okay nke a bụ nza nza pụtago maka nzukọ anyị nwere taa nke a bụ icheoku mba afa ndị a jọrọ njọ na ntị ọ ga-adị mma ka onye ọbụla zaa afa ga-adị ebube ọ ga-abụ onye a na-akpọpụta n'ihu oche afa ya atọ ụtọ a na-asị ihe dịka onye a bụ ebube dike onye a bụ ọgaranya ngadanga ị mago onye ọbụla aza afa ga-ama mma ka ọ ga-abụ onye a kpọpụtara afa ya ada ụda ụmụnnụnụ wee sị nke a amakakwa atụmatụ a amakakwa ngwa onye ọbụla na-aza afa ga-atọ ụtọ na ntị nke a sị afa m ga-abụzi organza ụmụ agbala onye nke a sị afa m ga-abụzi stainless ụmụ agbala onye nke a sị afa m ga-abụzi catalogue ụmụ agbala ha niile wee zachaa afa tọrọ ụtọ mbe nwa anịga wee sị ha na afa m ga-abụzi unu ncha ma ọ bụ unu niile ụmụ nnụnụ niile wee sị hee kedụzi ụdị afa wụ nke a mbe sị ha na afa a bụ afa tọrọ m ụtọ mgbe ọbụla a kpọpụtara m kpọọ afa a obi ya-abụ m aṅụrị ahụ ya-adị m ebube ebube ụmụ nnụnụ wee tụlee nweghị ihe ọbụla ha fụrụ n'okwu a a wee sị nsogbu adịghị ya ngwanụ ka anyị jebe onye ọbụla fenie fenie fenie a wee jebe n'eluigwe maka nzukọ a ka ha rutere na be Chukwu Chukwu nabata ha nnọọ ọfụma nnụnụ niile nọlụcha nọdụcha n'akụkụ onye ọbụla nọdụ ọfụma nzukọ wee bido onye ọbụla wee kwuwe nnọọ ebe o si wee na-akpa ya onye nke a wee gụọ gụọ gụọ gụọ agụụ egbuo m ụmụ m anwụcha ahụ ọya gbuo m nke eme m isi awa m onye nke a kwuo agbata obi m anyụ ahụ agbata obi m akwa ụkwara agbata obi m ekuo ume Chukwu wee nụlụcha wee sị ha nnọọ anụchago m ihe niile unu kwuru amachago m mkpa niile unu nwere nsogbu adịghị N'oge na-adịghị anya, ụganị adalụ n'obodo unu ọ ga-ebi. Aga m ezite ihe olili ga-ezuru onye ọbụla. Onye ọbụla ga-enwe aṅụrị. Ụmụ nnụnụ niile wee nwee aṅụrị tie ee. Aga m ewetara unu ihe olili ee. Aga m ewetara unu ihe ọṅụṅụ ee. Ka Chineke kwuchalụ, o wee bunye ndị odibo ya ihe olili ka e bujela ụmụ nnụnụ ka ha lie mgbe e buru ihe olili ndị a wee lute ụmụ nnụnụ wee na-akwado ka ha bido olili mbe wee sị chekwa chekwa chekwa onye ọbụla chekwa o wee jụọ nwa odibo butere nri a onye ka e butere nri a ka e bunye odibo a wee sị ọ unu ncha nwe nri a mbe wee sị ha unu anụrụ ya ezigbo onye bụ unu ncha ọ mụnwa ngwanụ ọkwa mụnwa nwe nke a chelunu ka e butezie nke unu mbe wee dalụ nri e buterela ụmụ nnụnụ niile e wee bute mmanya na ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ ka a na-adọbacha ozugbo mbe wee sị chelu chelu chelunu chelunu onye ka e butere mmanya ndị a nwa odibo butere nri wee sị ya ọ unu niile nwe mmanya mbe wee sị unu anụgo nke a bụ nke sọnsọ m ngwanụ nweenụ ndidi nke unu ya taa abịa mbe wee dalụ mmanya na mmiri na ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ niile ma juus ma fanta ma yogọt chukwu butere ụmụ nnụnụ mbe wee dalụ ha niile afọ ya wee ha ka ụgbụgbọ nkwụ mbe wee zegarazie na-eku n'ume n'ume na-eche ka nzukọ mechie ka a nawa na ụbọchị taa wụlụgo ụmụ nnụnụ niile wee tụkwụwa ọnụ na-enwe ndidi na-eme aka n'agba anya duu na-eche mgbe a ga-ebute ihe oriri ha ụmụ odibo wee sị ha- wee bịa wee sị ha ngwanụ ka emesịa nụ unu ga-anabazi ụmụ nnụnụ wee tie anwụkwaa m efukwee m o nke anyị bịara ebe a ịfụ aka ịkpa aga m n'azụ onye nwa a bịalụ e nyere aka bịazikwara nara anyị lala nke a wee gbapụ ụmụ nnụnụ ala onye ọbụla wee iwe jee kwute mbe wee nakọrọ ya nku ya- nku ha niile ha nyere ya mbe wee na-ayọ ha biko nụ biko nụ ọkwa unu ma na mụ na unu so wee bịa melunu m ebele kezi ka m ga-esi wee lituo ka ọ na-ekwu ka mmanya na-egbu ya ọ na-adagharị nri na-egbu ya nwezi ihe ọ ma ọ na-eme ụmụ nnụnụ fokọrọcha nku ha nyere ya fokọrọcha nku ha Mbe wee gbara ọtọ. O nweghịzi ka mbe ya esi wee fetuo. Ụmụ nnụnụ niile were iwe wee naa hapụ mbe ebe ahụ. Ka ha naruru, ikwiikwii gwa onye obi ọjọọ, ikwiikwii gbara ezigbote ajọ mmadụ. O wee jee gwa ụmụ mbe sị ha, Unu ma na nna unu so anyị wee jee nzukọ n'igwe. ya bụ a sịkwa m gwa ụnụ butenụ nnukwu okwute sara mbara dọbalụ ya nnọọ ebe a na ọ- ka ọ ga-abụ o fele fele fetuo ka o besa n'elu ya bụ okwute were nwee ike litizie ụmụ mbe wee jee gbaa mbọ bukọta okwute siri ike wee dọbalụ mbe n'ụdị nnọọ ebe ahụ ka ọ ya ebelu ma o fetuo amaghị nụ na mbe enweghịzi nku ọ ya eji fe mbe wee nee anya na akụkụ be ya wee fụ na ọ nwere ebe gbogotetụrụ egbogote wee fụ ihe a ha dọbara sị oke ọ ya adịkwa mma ka o benye n'elu ihe a na ọ dịkwa ka bed ka a dọbara ya ihe a ka o ji wee daa mbe wee si n'igwe fere pịọrọ pịasaa n'elu okwute mbe wee dawasasịa okuko ya wee gbawasịa mbe wee dabiri ebe ahụ ma mmanya na-egbu ya ma afọ o rijuru o nweghị ike ibinyenwu o nweghị ike ịpụ ejuna were metelu mbe ebele o wee jee welu asọ mmiri ya wee nyakọwakwa okuko mbe niile nyakọkwa ha niile nyakọwa ha niile nyakọcha wee nyekwa mbe mbe wee kpurukwa ọ nke a meziri na okuko mbe ji wee nwee mgbawasị mgbawasị nke sitere na mpịawa ahụ ọ pịawara mgbe o si n'igwe daa na mbụ okuko mbe mara nnọọ mma onweghị nkeji ọbụla onweghị mgbawa ọbụla Mbe wee bụrụ onye nwere mgbawa mgbawa n'azụ ya wee luo ụbọchị taa na afụgo aghụghọ adịghị mma ọ bịalụ be onye abịagbuna ya mgbe ọ ya ana mkpumkpu apụkwana ya n'azụ ndị be anyị ekene m ụnụ ifochakpi ifochakpi onye nwee ihe mmụta ndị ọzọ ọ fụrụ n'akụkọ anyị a ya denyelu anyị ya n'okpuru ebe a na-edenye atụmatụ nyekwalu anyị akara ntụnye ugo maka ihe onyonyo a ka emesịa ndewo maazị ndewo nụ ka ọ dị